Le Muineachán díbeartha, dheimhneodh bua amháin eile do Dhún na nGall a n-áit i gcluiche ceannais Roinn 1. Liam Mac an Mhaoir atá i mbun tráchtaireachta.
Arís ag teacht ar ais go dtí Mac Pháidín. Mac Pháidín isteach sa spás i dtreo captaen Ó Longáin. Thairis an dtrasnán. Cúilín amháin an babhta san lámh amháin crochta. Tá sé díreach lasmuigh den stua, díreach laistigh anois. Ag déanamh isteach ar an gcúl, déanta go maith anseo ag Tír Chonaill agus an-bhuille isteach i gcúl an eangaigh. Bhí d'éirigh le Ruairí Ó Beagáin lámh a chur léithe ach bhí an iomarca cumhachta ins an pas san. Agus Muineachán déanamh go maith dul ar aghaidh os comhair an chúil seans ar chúl anseo acu agus é báite go cúl an eangaigh. Sin gluaiseacht le dealramh. Bhí luas ag baint leis agus d'éirigh leothu cúlaithe Dhún na nGall a oscailt ansan go fuirist. Agus Muineachán anois le ceann tapaidh a thógaint, Fionnán Ó Cearbhalláin isteach go dtí Stíofán Ó hAnluain, Stíofán Ó hAnluain díreach ar an líne 45 méadar, fós ag dul chun cinn agus ina dhiaidh tá Seán Máirtín fós ag déanamh ar aghaidh ar chúl Dhún na nGall! Cad é mar chúl! Stíofán Ó hAnluain, fuair sé an pheil amuigh i lár na páirce, níor fhéach sé go raibh aon dainséar ná aon bhaol ann, Fan isteach ansan, sin é Andrew Mac Con Coille. Andrew Mac Con Coille fós, seans eile anso ag Muineachán, ní bheidh siad ag cuimhneamh ar an tríú cúl! Tá! Agus beidh! Agus tá! Isteach i gcúl an eangaigh. Bhuel, bhí sé sin ábhairín beag, bog, deinim amach, ní raibh éinne ag súil leis, ach do lean an lánchúlaí, thosnaigh sé an ghluaiseacht, bhí sé páirteach sa ghluaiseacht ina dhiaidh san. Pól Ó hEithir. Jason arís. Fear amháin curtha dhe aige, leathbhearna feicthe aige, lámh crochta ag an réiteoir. Tá seans anseo aige, tógfaidh sé, raghaidh sé fé an dá phointe, bhfuil sé faighte aige? Tá sé faighte ag Jason Mac Aoidh! Agus ar an dtaobh eile na páirce beidh, beidh Gabriel Bannigan, ní bheidh sé siúd chomh sásta san leis an slí gur imigh, Seansanna os comhair an chúil agus an ceann san buailte go cúl an eangaigh. Bhíos ag rá go raibh ceisteanna le freagairt ag na cúlaithe ach ar dhá thaobh na páirce atá na ceisteanna san le cur agus le freagairt anois. Trasna go taobh san na páirce agus tá sé ag Dessie, Dessie cuimhneamh ar cheann dhá phointe dúbailte, tá cuma an-mhaith air. An dá lámh in airde ag an réiteoir agus an brat oráiste in airde. Seo chugainn Dessie, Dessie Mac an Bhaird, Fionnán á thabhairt isteach san imirt aige, Fionnán ag tabhairt fé chúilín agus tá an fhoireann baile gafa thar n-ais chun cinn, ceann maith an uair sin ó Fionnán Ó Cearalláin. Bhuel, bhí sé chun pas a thabhairt ach ansan ar aghaidh leis, casfaidh sé isteach ar an gciotóig, an ceann san á bhualadh isteach i dtreo an chúil aige, ach lagiarracht an babhta san arís gan aon chomhacht ins an phas. Seo chugainn an cúl báire ag teacht amach, é caillte, seans ar chúl anseo don gcéad uair, caithfidh sé imeacht isteach, tá sé ag imeacht isteach, óhóhóhóhó! Ruairí Ó Beagáin bocht ag teacht amach, ach choimeád sé an pheil ró-fhada, baineadh an pheil uaidh, ní raibh éinne istigh sa bhaile, chuir sé isteach í, Shea Ó Maoleoin. seilbh fós á coimeád acu ó dhuine go duine, an bonnán séidthe agus sin é an beart déanta ag Dún na nGall.